ale fana ka ɲi barika an ma deli ka ɲɔgɔn ye ka ko caman caman jigiya ta n ye jigi bɛɛ tɛ nafolo ye jigi bɛɛ tɛ sanu ye jigi bɛɛ tɛ tɔgɔ ye karisa i kama n ye nin kɛ karisa ye ko ba de ye shaki prod fɛn saba bɛ yen n'i ye cɛbakɔrɔ ye ko fɛn b'a kun sanu b'a bolo nafolo b'a bolo jama b'a kɔ saba bɛ yen n'o ma k'a ye dɔrɔn siga b'a ka cɛya la ma dafa a saba fɔlɔ ni maa ma se ka maa sɔn i kama i ka cɛya ma dafa ni maa ma se ka maa ladon i kama i ka cɛya ma dafa wa ni maa ma se ka maa dɛmɛ i kama dɔ bɛ kow jɛ daw i tarawele a barika ka maaw dɛmɛ ne kama nka ne tɛ dɛ i ye ne sɔrɔ maa min sababu la o de diyala i ye ni shaki tun ma ɲɛ ni shaki tun ye ne jira i la i tun b'a fɔ ko shaki bɛ cogo min fana bɛ ten ne bɛ ka fɛn fɛn kɛ shaki fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ne a bɛ ka kɛ shaki de kama an bɛ fɔlɔ an bɛ bagi tuma mɔden de fo an b'a barika da nka shaki a fɔ morikɛ ye ɛɛ kɔnɔ min bɛ to sanfɛ a bɛ yɛrɛyɛrɛli kɛ n'o jiginla duguma o bɛ kɔlɔn segin walahi jakuma tɛ maa min ka so ɲinɛ tɛ maa min ka so n'i y'o ye jakuma ko kiri la ɲinɛ ko b'a kɔnɔ bagi tuma mɔden ne y'a dɔn i bɛ se ko dɔ la ne y'a dɔn i bɛ ko dɔ kunna ne y'a dɔn fana i ni cɛkɔrɔbaw ye baro kɛ parce que maa bɛɛ n'a fa bɛ sigi ka kuma maa caman n'a fa bɛ baro kɛ nka bɛɛ fa de ma tiɲɛ f'i ye tarawele cɛkɔrɔba ye tiɲɛ f'i ye i ye min kɛ anw ye ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye i bɛ min jigiya ta anw ye ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye n bɛ barika da o ye n tɛ ɲinɛ o kɔ parce que fitiriwale sɔnfɛn ye bagijɛ de ye n'i y'a sɔn o la n'a nɔgɔla don min a miiri bɛ jigin i la ala kana an kɛ fitiriwale ye ɲamakalaya ani jatigiya a misaliya bɛ i n'a fɔ jukunanmugu fila de n'i ye kelen pasalen ka kelen kunbaya i b'a sɔrɔ bana bɛ kelen na tarawele e ma sɔn i ka ɲamakaladenw ka fasa i ɲɛna dɛ tarawele e ma sɔn i ka ɲamakaladenw ka tɔɔrɔ i ɲɛna bagi tuma mɔden e ma sɔn i ka ɲamakaladenw ka ɲani i ɲɛna mori ni kala mori caman ye mori ye nka kala t'o bolo dɛ mori tapazikɛlaw de cayalen don a kumabafɔlaw de cayalen don baarakɛlaw de dɔgɔyara n ko bazɛn donbaw de cayalen don risi donbaw de cayalen don gaɲila donbaw cayalen don nka walahi mori kamalen minnu bɛ n'o dusukolo ye o de dɔgɔyalen don sisan i b'a dɔn ne y'a sigilen an ye miiri morikɛ min na nabintu ture den n'i taara a ka buguda la i bɛ t'a sigilen sɔrɔ tan de n'i y'a ye dugu kɔnɔ mobili kɔnɔ i b'a ye ten de don min n'a fɔra k'a ka bazɛn don ko ka taa ɲɔgɔn labɛn yɔrɔ dɔ la a zenini de bɛ taa kɛnɛ kan nka ne y'a sɔrɔ kisɛ b'a bolo buwake kɔnɔ a barika dugukolo na k'a di ne ma buwake kɔnɔ nabintu ture den ye saki e b'o kalama sisan n ɲɛ dala a sigilen kan n kun t'a yelen dɔn paseke an bɛ ɲɔgɔn an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ wasabu ni apɛliw de la nin y'a fɔlɔ fɔlɔ an ka ɲɔgɔn ye dɛ n dontɔ kuma kɔnɔ n ko kɔnɔ min bɛ to sanfɛ a bɛ yɛgɛyɛgɛli kɛ n'a jiginna duguma a bɛ walahi a bɛ kɔlɔn sen suba duguden sitigi o tɛ suba daɲa ye ni ala y'i kɛ ŋaraden ye n'i bɛ taama farafinna ani farajɛla n'i bɛ don cɛw cɛma i bɛ don musow cɛma i bɛ don denmisɛnninw cɛma i bɛ don maakɔrɔbaw cɛma sanu ko tɛ wari ko tɛ bonya ko tɛ dawula ko tɛ i yɛrɛ kɔlɔsi morikɛ tarawele bagi tuma mɔden tarawele bagi sotigi mɔden tarawele kami ala ye diɲɛ dan kɔnɔ dakalajan fila tɛ se ka ɲama bɔ ɲɔgɔn ɲɛ na muso kɔnɔma fila tɛ se ka ɲɔgɔn bamu kɔnɔmaya tamasiyɛn fɔnɔ don nka n'i ye muso kɔnɔma ye a bɛ ka fɔnɔ dɔrɔn walahi furasan ko de b'a kɔnɔ jibaatɔ so kɔnɔ n'i ye bolokuru kan mɛ folikɛla ma dan ala ka den balo de ma tarawele kiri t'i ni mori kamalenw cɛ da tɛ dɛ i y'a kɛ ne de ye ne ma lakali mɛ dɛ i y'a kɛ ne de ye kamanagan nana don min morikɛ mesayi dil'i ma i ye ko dɔ kɛ ala sɔnna ko dɔ kɛla min fɔla ko nin tɛ kɛ ko nin ka ɲi ka kɛ tan de morikɛ ye ko ka ɲi ka tɛmɛ sira min fɛ a tɛmɛn'o fɛ ni ala y'a latigɛ bi ne n'i ka ɲɔgɔn ye ba kelen min fɔ badiri min sɔngɔ na ka maa bange don a bɛ kɛmɛ duuru fari da morikɛ kami ne m'i ye ne y'a dɔn k'i bɛ mago dilan bi ni ala sɔnna ne bɛ a fɔ ala ma ko alihamudulilahi arabili alamina n bɛ sɔli aminata den kan ka sɔli abudulayi den kan ka sɔli abudulmutɔlibu si kan ka sɔli abudulmanafi si kan muhamadu ibun abudulahi min a kelen b'a ba la min a kelen b'a fa la don min a ba bi faatu a ba ye kumakan saba pe de fɔ a ye a ko muhamadu kun rajulan a ko muhamadu kɛ cɛ ye a ba ma segin ko kan siɲɛ a danna siɲɛ saba ma a ko muhamadu kɛ cɛ ye bagi tuma mɔden n'i sɔnna ka kɛ cɛ ye eh, sikaso dɛnɛ kan maaw bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ kɛ n'i sɔnna ka kɛ cɛ ye mali dɛnɛ kan mago ɲininaw bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ n'i kɛla cɛ ye walahi n kalela ala ka masaya la sikaso dɛnɛ kan yan maaw bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ n y'a fɔ n ko bɛɛ n'a fa ye baro kɛ nka bɛɛ fa ma tiɲɛ f'i ye dɛ n'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ye tiɲɛ f'i ye i bɛ k'o misaliya min jira anw na ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ye bi a ka di ne ye ne ka bɔ yan ne bɛ taama de la dɛ adamaden n'i lakalila diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na i sigiyɔrɔ la n'i ma tɔgɔ ɲuman sɔrɔ yen i ma jamu ɲuman sɔrɔ yen i ma lakali yen maaw ma dɔn k'i bɛ ko kunna gansan don bi ne bɛ ala tanu ne bɛ sigiyɔrɔ min na cote d'ivoire kɔnɔ buwake kɔnɔ ala ye pilasi dɔ di yan ɲɔgɔnnaninw cɛma n bɛ ala tanu n'o ye rabili alamina ala ni ce n bɛ barika da n ka musokɔrɔba ɲuman ye mafunɛ tarawere dugukolo tanbaw y'a minɛ i n'a fɔ gɛrɛmasa a taala nka ne y'a dɔn k'a ma tunu parce que a taala ka denw to a kɔ minnu ye pilasi ta a taala ka lagare to a kɔ walahi lagare ala ye pilasi di n ma n ba in kosɔn n bɛ barika da n ba in ye bagi tuma mɔden ala ye pilasi di yan ne ɲɔgɔnnaw cɛma nka n'i kɛla cɛbakɔrɔ i bɛ taama i kɛla cɛbakɔrɔ i bɛ boli i kɛla cɛbakɔrɔ ye pilasi b'i bolo i jija i ka ko dɔ ɲɛɲini un kami taama ma ban bolofifa tɛ se ka ban dɛ morikɛ anw mago b'a la bi ne mago bɛ cɛbakɔrɔw de la ne ni min ninnu n t'a miiri ko n'o bɛ sigi ka kuma anw mago bɛ cɛbakɔrɔ de la ne t'a miiri ne ni cɛbakɔrɔ minnu bɛ ɲɔgɔn ye morikɛ anw mago bɛ cɛbakɔrɔ de la cɛbakɔrɔ minnu ne t'a miiri ko ne n'o bɛ sigi yɔrɔ kelen morikɛ n bɛ taa n komi n bɛ taa n jami n'i bɔra dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔbara fɔ o ye nalomaya de ye dɛ morikɛ a bɛ so kɔnɔ de ka t'i jɔ baji kunna ka don kungokolon kɔnɔ waati min ko minnɔgɔ b'i la o tɛ o tɛ nalomaya ye morikɛ i ni wula wuladafɛla laminɛ ye bagi tuma mɔden wuladafɛla laminɛ ye tile ba kelen ani kɛmɛ duuru tɛmɛna maa lankolon ka foli t'a la maa lankolon sala fɛn ma fatu a balola fɛn ma balo a fɔla i ma ko jamutani jamutani bangena turamanga ni kangejana sɛn ta i jamu don karaben ta i jamu don wedarago

Kola soma tun bɛ manden a murutila don min i mɔkɛ turamanga de y'a minɛ jolifɔn dugu masakɛ tun bɛ manden a murutila don min i mɔkɛ turamanga de y'a minɛ bɛlɛ danbele tun bɛ manden a murutila don min i mɔkɛ turamanga de y'a minɛ ɲakare gansan tun bɛ manden a murutila don min i mɔkɛ turamanga de y'a minɛ don min i mɔkɛ turamanga y'a minɛ ŋaraw kama u ko kunsure ni tasure u ko tasure ni tasure ta ca u ko sanu fabure u ko nanga fabure u ko nangatafin ani nangatajɛ u ko dugu turamaga ko muru b'i ban ko turamanga t'i ban ko sokɛ b'i ban ko turamanga t'i ban ko bamuru b'i ban ko turamanga t'i ban ko marifa b'i ban ko turamanga t'i ban ni ba fala bakɔ masa ni ba jala turamanga tigɛ danga sozarijo ŋana mɔnɛ kata jo ne m'i mɔkɛ ye dɛ nka ala sɔnna ne ɲɛ dal'i kan ne bɛ fɛ k'a dɔn ni muru banna cɛbakɔrɔw la bagi tuma mɔden e ko di ni muru banna musobakɔrɔw la bagi tuma e ko di ni cɛbakɔrɔw murutila ko ne tɛ tɔgɔ sɔrɔ bagi tuma mɔden ne ko tɔgɔ bi tɔgɔ bi e bolo fo n'i banna de ala ye ko dɔ k'i ye dɛ ala ye ko dɔ k'i ye bi sikaso kɔnɔ yan ne m'i ye kama ala ye n dan o de ye fama da ye nka kiba kibaru sen t'a fɛ bolo t'a fɛ a bɛ kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka se anw ŋaradenw ma anw bɛ sɔrɔ k'a ta ka diɲɛ yala ne m'i ye n y'i tɔgɔ fɔ ivari kɔnɔ ne m'i ye n y'i mankutu fɔ ivari kɔnɔ nka ni ala sɔnna bi ne y'i ye mun bɛ yen morikɛ ni basi t'i la basi kɔni bɛ ne la dɛ ni baasi t'i la n ko baasi bɛ ne la paseke ne bɛ don cɛw cɛma n bɛ bɔ cogo min a bɛ n kɔnɔ gan n bɛ don musow cɛma n bɛ bɔ cogo min a bɛ n kɔnɔ gan morikɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn bi ne bɔla yan mun bɛ kɛ yanni sisan san wɛrɛ cɛ mun bɛ kɛ yanni kalo wɛrɛ cɛ mun bɛ kɛ yanni sɛmɛni wɛrɛ cɛ morikɛ mun bɛ kɛ ivoiriyɛnw b'a fɔ ko ne segila ka don tɔgɔ tɛ san a tɛ karaba muso langolo den tɛ tɔgɔ sɔrɔ ko jaliw ka tɔgɔ di anw ma funɛw ka tɔgɔ di anw ma mafunɛ ka lagare ne ko n ko nkalon kuma don anw tɛ se ka tɔgɔ di maa ma dɛ n'a bɛ mori kamalen min kɔnɔ k'i bɛ sigi so kɔnɔ ko tɔgɔ ka d'i ma anw ŋaradenw fɛ nkalon de b'i bolo fɛn min b'i bolo an b'a minɛ k'a dun an tɛ se ka tɔgɔ d'i ma n'i ye ko min kɛ n'an y'o lakale o de bɛ tɔgɔ d'i ma kolonkolo kaba ani kaba misɛnmɔɲɔkɔ buntɛni buntɛni ka dɔgɔ nka walahi n'a n'a ye cɛbakɔrɔ kin i b'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen dugumɛnɛnin laada ye kinni ye n'o tɛ walahi miɲɛ tɛ dɛ a laada ye kinni de ye fasiya don n'o tɛ miɲɛ tɛ a bɛ adamaden kin a tɛ joli sɔrɔ a la ka min a bɛ adamaden kin a tɛ sogobu sɔrɔ a la ka dun fasiya don a b'a lakale ne bɛ fasiya de kɛ la e bɛ sigilen don golo min kan i bɛ ka fasiya de ladege o kosɔn ko bɛɛ n'a fa ye baro kɛ bɛɛ fa ma tiɲɛ f'a ye ne fa ye tiɲɛ fɔ n ye ne bɛ k'o de kɛ kamalen kɔrɔw kɔnɔ ni musobakɔrɔ tɛ dɛ n m'a fɔ musobakɔrɔ min bɛ ye ɲɛ na dɛ cɛbakɔrɔ caman bɛ yen kulusi b'a la musobakɔrɔ ka fisa n'a ye ne ni muso dɔw ye ɲɔgɔn ye walayi cɛbakɔrɔ dusukolotigiw don hmm, ne ni musow ye ɲɔgɔn ye dɛ musobakɔrɔw don nka muso muso dusukolotigiw don o bɛ bila cɛbakɔrɔw ka minɛn de kɔnɔ bage tuma mɔden cɛbakɔrɔ dɔw fana bɛ bila musow ka minɛn kɔnɔ i m'a ye ni muso donna so kɔnɔ k'a da ka sunɔgɔ ka su kasi ka tile kasi ne k'a ma n ko tu mɔrɔlɔla musoya tɛ mɔnɛ ye muso langolonin de bɛ musoya kɛ mɔnɛ ye cɛya tɛ dalu ye o musoya tɛ mɔnɛ ye mun de kofɔla baara de kofɔla baarakɛla farafinna k'i tɔgɔ fɔ farajɛla k'i tɔgɔ fɔ diɲɛ k'i tɔgɔ fɔ a ma daminɛ ne ta in na dɛ nka ne nana de ne fana bɛ se ka min kɛ ne b'o fɔ paseke mun na bɛɛ n'a seko don dɛ e ma ye don dɔ solomana min ye muluku solomana ye a ka fɛti sela waati min adamadenw ye ɲɔ caman fara ɲɔgɔn kan ka sanu caman fara ɲɔgɔn kan jinɛw ye wari caman fara ɲɔgɔn kan ka taa di solomana ma o ye nin bɛɛ kɛ waati min k'a ka kɔnya bɛ sela k'a bɛ nisɔndiya la a bɛ farifoni na dugumɛnɛninw n'o ye digiɲɛw ye o kamana ganna k'o bɛ taa mun di solomana ma k'o bɛ taa mun di solomana ma o tola miiri la ala tun ye kabako kɛ solomana ye fɛn min bɛ fofo min bɛ taama min bɛ jɔ kɛlɛw min bɛ min bɛ fof'a disi kan a b'a bɛɛ mankan mɛn ala y'o dɔnni d'a ma a ye digiɲɛw kumakan mɛn waati min a ko digiɲɛw ma ko ne bɛ aw ma fɛn min b'a bolo a ka na n'a ye nin ye aw seko de ye n'o tɛ ne ni lafiya sanogo ye baro kɛ jinɛtigiw ka echantillon kolongolo kaba ani kaba misɛnw ka to ŋana dɔ la ka ŋana dɔ mankutu walahi dɔ ka dɔgɔyaman tɛ lafiya sanɔgɔya kɛɲɛ de wali ɲuman dɔn de y'o ye n m'a mankutu f'i ye sanogo dukara jinɛtigiw ka kolongolo kaba ani kaba misɛn mɔɲɔnko muso don dɛ muso tafetigi don nka cɛbakɔrɔya pilasi b'a bolo bagi tuma mɔden i ni wula ka na bɔ ye ka n'i nɛnɛ n'a sɔrɔ i ka di i n'a fɔ manden kɔgɔ ka n'i nɛnɛ n'a sɔrɔ i ka di i n'a fɔ dugabugu sikaru ka n'i nɛnɛ n'a sɔrɔ i ka di i n'a fɔ ne ni cɛbakɔrɔ minnu n'an ye ɲɔgɔn ye walima ne ni cɛbakɔrɔ minnu n y'o mankutu mɛn ne nan'i nɛnɛ dɛ ne ye ɲamakaladen de ye ala ye kuma nɔgɔya n ye ka sɔrɔ a kun man di ne yɛrɛ ye hali sini ni dɔ ye ne ye o b'a fɔ ko nin bɛ kuma cogo di de nk'a bɛ n dakan de la nka kuma bɛ bɔ min a bɛ bɔ da de la n'i ye jikalan kɛ da kɔnɔ ka waati dɔɔni kɛ ji in bɛ bɔ waati min a bɛ suma n'i ye ji suma k'a kɔnɔ ka waati dɔɔni kɛ ji in bɛ kalaya n'a bɔra ala y'o kɛ mun de kosɔn bagi tuma mɔden a y'a jira maaw la ko da bɛ ɲuman fɔ a bɛ juguman fɔ ne de y'a deli ala fɛ ala k'a to ne bɛ min bɔ n da a ka kɛ ɲuman ye ka sinjiw kala ka balimaw kala ka dusukolo don mori kamalenw na bagi tuma mɔden ka mori kamalenw tanu a bɛ dɔ fara u ka kurazi de kan ka mori kamalenw tanu minnu sɔnna ka sigi ka mori kamalenw kanu walayi minnu sɔnna ka baara kɛ ne taala ka taa n ka ko kalifa mori kamalen na ka taa n da so kɔnɔ ka sunɔgɔ ne taalen mori kamalen fana dala so kɔnɔ ka sunɔgɔ jɔn bɛ mago yira ala la k'a b'a dilan moriw y'an tɔɔrɔ dɛ moriw y'an tɔɔrɔ gɛlɛnni moriw y'an tɔɔrɔ moriw y'an tɔɔrɔ walahi tigɛni moriw y'an tɔɔrɔ moriw y'an tɔɔrɔ ɲɛna kɛbaaw de dɔgɔyalen don mago dilannaw de dɔgɔyalen don bagi tuma mɔden n bɛ fɛ k'i tɔgɔ fara mago dilannaw tɔgɔ kan n bɛ fɛ k'i mankutu fara mago dilannaw mankutu kan n bɛ fɛ k'i jamu fara mago dilannaw jamu kan n ye dɔ ye dɛ nka bi ala sɔnna n'i ye fana n bɛ fɛ k'o yeli fana lakali de n'o tɛ n ye dɔ ye n y'o fana fɔ tarawele ne bɔra kuma na hakɛto b'o kan sali ala muhamadu saki tarawele